Rani ku Streams of Light ndine Rodania okay so ndithu ndikupitiriza funso lali number 8 mafunso okhudza mulungu amene tikumupembedza ndikufuna tiwerenge funso limeneli funso namba 8 pamene pakunena kuti no mateyu 3 verse 16 to 17 ati no ndipo yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi ndipo onani miyamba inatsegulika iye ndipo anapenya mzimu wa mulungu wakutsika ngati nkhunda nudza nutera pa iye ndipo onani mawu akuchokera ku miyamba akuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mwa iyeyo ndikondwera so baibulo lizayifuna kuti mwaona anthu amanena kuti mwaona apapa zikuonesa kuti pali yesu 1 ndiye pali mawu akuchoka kumwamba 2 ndiye kuti ndi atate 3 pali nkhunda kubwera pa yesu ndiye kuti ndi utatu wa mulungu basi so anthu kuwerenga apapa amaona basi zakwana chani utatu wa mulungu taimani kaye imani kaye tiye tione kuti chikuchitika chani pamene apapa hmm? chikuchitika nchani right so timafuna kunena kuti uh, tingoona koti koti imene ikuti ikutithandizira tiye tiwerenge vesi bwinobwino chimavuta kwambiri choti no timatenga malingaliro athu ndikuwabweretsa mu vesi imo nde olo vesi ikufotokoza chinthu cha nzeru chomveka bwino zimavuta kuti titani isa vesi so tiye tione pamenepa kuti zothandizira tiye tione pakunena vesi 16 ndipo yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi so yesu akutuluka m'madzi 1 okay tiyeni ndipo taonani miyamba inatseguka mafilimu ambiri amaonetsa kankhunda kanatera apa koma apa za kumiyamba kunatani kunatseguka mwanjira ina kaya kunali mitambo kaya kunali blue sky kumwamba kunayamba kutani ngati kukutseguka mwanjira ina inuyo mukaona mmene zimakhalira kuti no muli chipinda cha mdima nde mwina wina akagende pamwala mwina muli nyumba ya udzu mwina agende mwala pamwamba e mukamaona ndithu kuwala kumabwera ndi dzuwa likubwera chimachitika momwe umakhala ngati kwatani kwatseguka kuwala kumakhala kulowa mwanjira ina tikuona kuti miyamba inatseguka kumwamba kunayamba kutseguka kukanuka ndipo kukanuka china chikacha ndipo anapenya mzimu wa mulungu akutsika ngati nkhunda akamati nkhunda ikutsika pamenepo akuti mzimu wa mulungu ukutsika ngati chani ngati nkhunda aliyense amene amadziwapo nkhunda nkhunda imatene pa imapanga mapiko ake ndimakhala ikutani ikutsika kumala kulisa mapiko ake so akuti mzimu woyera akutsika ngati nkhunda nudzanotera kwa iye mwanjira ina akuti no kuwala kumeneko ulemerero umeneyo kumwamba kutatseguka unayamba kutsika mpaka kunazakhala pandani pa yesu khristu chimene chili chinthu cha ulemerero kwambiri kuwala kunatsika pa yesu khristu kenako kuchitika nchani ati taonani mawu akuchokera kumwamba mwanjira ina paja potseguka paja mawu akutani akudzera pamenepo ndikunena kuti no, uyu ndiye mwana wotani wanga wokondedwa mwa iye ndikondwera so ndi mulungu amene akuyankhula kudzera mwa ndani mwa mzimu wake tikudziwa bwanji apapa yesu khristu tionano kuti pali yesu khristu palinso atate atate akuyankhula kudzera mwa ndani mwa mzimu wake chifukwa atate sakuoneka apapa so apa ndi chitsimikiziro cha umwana wake andani wa yesu khristu patene mulungu ananena chofunika kwambiri kuti afotokoze zimenezi tiye tioneni baibulo tiwerenga uh, malo ena ma, maumboni okamba za chimene chichi marko 1 verse 10 akuti chani ndipo pomwepo ali ku ali kukwera potuluka m'madzi naona iye Na- anaona iye thambo litang'ambika ndi mzimu ali kutsika pa iye monga nkhunda so mzimu anali akutsika pa iye monga chani nkhunda tiye ndipitizeni Uh, luka 3 verse 29 mpaka 32 ndipo panali pamenepo anthu onse atabatizidwa ndipo yesu atabatizidwa ndi kupemphera so yesu khristu amatani amapemphera mwanjira ina mulungu anayankha chani pemphero lake tiye ndipitizeni kuti panatseguka pa thambo ndi mzimu woyera anatsika ndi maonekedwe a maonekedwe a thupi lake ngati nkhunda nadza pa iye ndipo munatuluka mawu m'thambo kuti iwe ndiwe mwana wanga wokondedwa mwa iwe ndikondwera so maonekedwe ake ngati nkhunda mukuona pamenepo so kutsika kunawala pa ndani pa yesu khristu tiye tionene pene kodi mzimu woyera ameneyo anali ndithu mulungu mzimu tiye tionene yesaya 42 verse 1 akuti taonani mtumiki wanga amene ndima- ndimgwirizi- ndimgwiriza wosankhika wanga amene moyo wanga ukondwera naye ndayika mzimu wanga pa iye iye adzatulutsira amitundu chiweruzo so tiona pamene paona kuti no mulungu akufotokoza kuti no waika mzimu wake pandani pa iye so ndi mulungu amene akutenga mzimu wake kuika pandani pa yesu khristu chifukwa ino uno yesu khristu pamene anali pa dziko lapansi amafunika agwire ntchito yake monga ngati osa okay amafunika agwire ntchito yake monga ngati mneneri tikamaona deuteronomy chapter 18 tinaona m'phunziro la m'mbuyo mneneri wina amene amakambira zinafotokozanso pa machitidwe chapter 3 verse 19 kufika m'munsi mpaka 26 mneneri wina amene mose anamukamba anali ndani yesu khristu okay so anadzozedwa pamene yesu khristu akuyamba kutumikira ngati wansembe anadzozedwanso pa pentekoste so m'kupita nthawi uh, tionanso chimodzimodzi sitendione loyeba um, wachitatu pe 42 verse 1 ndithu mzimu unali wandani wa mulungu te mzimu umene ndi utiwo yesaya 61 verse 1 akuti no mzimu wa ambuye yehova uli pa ine pakuti yehova wandidzoza ine ndilalikire mawu abwino kwa ofatsa iye wandituma ndikamange osweka mtima ndikalalikire kwa amsinga mamasulidwe ndi kwa oma- o- oma- omangidwa kutsegulidwa kwa ndende mwachionena mzimu wa yehova ndi umene unali pandani pa yesu si mulungu mzimu iyayi eh? yesaya 9 verse 2 unali mzimu wotani ndipo mzimu wa yehova udzambalira iye mzimu wa nzeru ndi wakuzindikira mzimu wa uphungu ndi mphamvu mzimu wakudziwa ndi wakuopa yehova so mwachionena mzimu wa mulungu unali pandani pa yesu khristu mulungu anapereka

musakhulupirire ine koma ngati nda- ndichita mungakhale simukhulupirira ine khulupirirani ntchitozo kuti mukadziwe ndi kuzindikira kuti atate ali mwa ine ndi ine mwa atate amene anali mwa Ye- mwa yesu khristu anali ndani atate atate ali mwa yesu khristu bwanji kudzera mwa mzimu wawo so ndi mzimu unali wandani wa mulungu kupezeka wa mulungu unali mu moyo wandani wa yesu khristu ndi atate amene anamudzoza yesu khristu ndi ndani ndi mzimu wake si mulungu mzimu anali mwandani mwa yesu baibulo sikutiuza zimenezo iyayi tento ndiyeno pamenepa akupitiriza akuti bwanji machitidwe 9 verse 3 akunena kuti no ndipo poyenda ulendo wake kunali kuti iye anayandikira damasiko ndipo mwadzidzidzi u- kudawala mozing- momzingira kuunika kuchokera kumwamba so paulo pamenepa akuyenda kupita kuti ku damascus saul eti anyways so saul akuyenda kupita ku damascus ati kuwala uh, kwangobwera pa iye kumuzinga kuzungulira chikuchitika nchani koma anati ndinu yani mbuye ndipo anati ndine yesu amene umulondalonda ndiye tikaona pamene papa eh, tione pamene pa kuti chani tiwerenge nkhani imene bwinobwino tiyambiranso machitidwe chapter 9 verse 3 akunena kuti no ndipo poyenda ulendo wake kunali kuti iye anayandikira damasiko ndipo ah, mwadzidzidzi kudawala mozungulira kuunika kuchokera kumwamba so apa ati kuunika kuchokera kuti kumwamba kumwamba kuunika uku kwamzinga iye kenako kuchitika nchani ndipo anagwa pansi nama- namva mawu akunena saulo saulo undilonderanji 5 koma anati ndinu yani mbuye ndipo anati ndine yesu amene umulondalonda mm? tiyeni tipitirizeni verse 6 komatu uka nulowe m'mudzi ndipo udzanenedwa kwa iwe chimene uyenera kuchita 7 ndipo am- amunawo akumperekeza iye anayima duu atamvadi mawu koma osaona munthu ndiye timafuna tione kuti no pali ndithu zinthu zimene zinachitika pa nthawi iyi zimene zikufanananso ndi zimene zinachitika pachani pa ubatizo tiye tioneni pamenepo pa ubatizo mulungu anaoneka ayi sanaoneke kodi mzimu woyera sunabwere ndi kuwala pa ndani pa yesu khristu m'mwamba sunatseguke m'mwamba unatseguka mzimuyo anatsika ndi kuwala nutera pa ndani pa yesu khristu 3 mawu a mulungu anatani anamveka tiye tioneni pa damasiko yesu anaoneka ayi sanaoneke kodi kuwala sikunabwere malo kuwala kunabwera malo mawu anamveka eh tikuona pamenepa so tionana kuti no pa ubatizo anthu amapagwiritsa ntchito kuti apange trinity komano nkhani ya ku damasiko simakabeda ifayana pati simaonetsa trinity koma chochitika ndi chimodzi tiona kuti no yesu atate ali kumwamba agwiritsa ntchito mzimu woyera kumayankhula mwana wake yesu khristu pa damasiko pamene apita kumwamba chochitika nchani tinaona kuti anthu anadzozedwa ndi mzimu woyera so yesu khristu akuyankhula nafe ali nafe kudzera mwa chani mwa mzimu so yesu khristu akuyankhula monga kanthu mmene atate anayankhula pa ubatizo kuwala kukubwera akuyankhula koma anthu sakuona munthu pa ubatizo anthu anamva mawu sanaone munthu so tionana kuti no ndithu tiye tiziwonani baibulo kuti bwanji tikaona chinthu chitonaona to si pa ubatizo palibepo utatu wa mulungu wina uliwonse ndi atate kulankhula kudzera mwa mzimu wake apanso ndi yesu khristu kulankhula kudzera mwa chani mwa mzimu wake palibepo utatu wa mulungu winanso m'baibulo marko 10 verse 19 to 20 akuti akuti no um, uh, tiye tiwerenge pamenepa uh, marko 16 verse ya 19 akuti akuti no pamenepo ambuye atatha kulankhula nawo analandiridwa m'mwamba nakhala pa dzanja lamanja la kumwamba ndiyeno apa maliko akufotokoza yesu khristu ali kuti ali kumwamba tiye tipitirizeni nkhani 20 ndipo iwowa anatuluka nalalikira ponseponse ndipo ambuye anachita nawo pamodzi natsimikiza mawu ndi zizindikiro zakuwatsatapo akuti chani yesu khristu ali kuti ali kumwamba komano akamalalika ndi kuchita zozizwa akuchita nawo pamodzi ndani ndi yesu khristu paja yesu anati ndidzakhala ndinu kufikira malekezero a chani nthawi ayi Ziku- zikutheka bwanji akamakamba za nkhoswe yohane 14 verse 18 akuti chani ine sindidzasiya ana amasiye ndidza kwa inu eh? 102 verse 1 akuti no tiana tanga ndikulembera kuti musachimwe koma mukachimwa nkhoswe tili naye ndi atate ndiye ndani yesu khristu so nkhosweyo ndi ndani ndi yesu khristu pamene adalandira ulemerero wa atate so tikutha kuona apa kuti kuno ndi yesu amene amachita zozizwitsa zonse ali pa dziko lapansi koma atakwera kumwamba chichitika nchani akuzozedwa ndi atate akulandira kuzoza kuja ndikudzozanso ophunzira ake pa dziko lapansi chichitika nchani pamene iwo akupita kuti akachite zozizwitsa kapena akupempherera akuachititsa ndani ndi yesu khristu kuzera mwachani mwa mzimu wake so ndi yesu khristu amene akuyenda pakati pa ndani pa anthu ake so ichi nchinthu chosangalatsa kwambiri kuti yesu ndi ali ndi inu ndi ineyo lerolo amene anayenda pa dziko lapansi akuyenda ndi inuni ndi ineyo mwachikhulupiriro tifunika titsegule maso athu auzimu tisalole satana atitchingirire ife tifunika tizindikire kuti yesu khristu ndiye nkhoswe amene akutizoza amene amatipasa mphamvu amene amatipasa chilimbikitso koma kwakukulu ndi amene amatipasa moyo umenewu moyo wangwiro moyo osatha ndikutipasaso ife chigonjetso pa zinthu zonse zimene tingakumane nazo mayesero ndi zovuta zonse ndithu munali ndine ndithu pangani subscribe komanso pangani like channel yathuyi pa youtube mulungu akudaliseni kwa nthawi zonse amen